igbo bụ igbo ndewonu abụ m nwanne unu nwoke emma asonye onye na-ahazi na onye hiwere ngwaọrụ eji akwalite asụsụ na omenala Igbo nke a kpọrọ Omenka app nke anyị hiwere n'afọ 2024 kamgbe anyị na-arụ ọrụ Omenka app ọtụtụ ihe ka anyị gbalịrịla mee ka ndị Igbo mara otu n'ime ha bụ na n'afọ 2006 2006 UNESCO rụtụrụ aka sị na Igbo ahụghị asụsụ ha n'anya etu ha si akpasi asụsụ ha agwa ga-eme ka asụsụ ha bụrụ nke ga-ala ka naị n'afọ 2050 anyị wee sị na nke a ga-emebido anyị ka anyị na-achọsị kedu ụzọ anyị ga-eji mee ka igbo bụrụ ihe echekwara anyị wee sị na ọ ga-aka mma ka anyị dekọọ ihe gbasara igbo ya nwa mere anyị ji ekwu okwu n'ụlọ ọrụ anyị bụ omenka app sị ihe anyị guzoro na ya bụ ihe niile gbasara igbo nchekwa asụsụ bụ mmalite nkwalite asụsụ ọ bụrụ na ndị nwe asụsụ agbaghị mbọ chekwaa ya enweghị onye ga-echekwara ha ya asụsụ ahụ ga-ala karịchasịa mgbe e nwere asụsụ ọzọ nke na-ama ya aka n'ihu unu maara na anyị bụ ndị ndị ọcha dọrọ n'agha wee chịa ọtụtụ afọ nke nna nna anyị ha bụrụ ndị nọ oge ahụ wee wetara anyị asụsụ nke ha bụ oyibo ma ọ bụ bekee nke anyị na-asụ n'ụbọchị taa unu maara na nke a emekwala ruokwa n'ọgbọ ọhụrụ anyị nọ n'ime ya ọtụtụ ụmụafọ Igbo bụ ndị na-ejighịzi asụsụ Igbo kpọrọ ihe karịchasịkwa ọtụtụ bụ ndị na-agapụ agapụ na-aga njem na-ebi n'ebe niile dị iche iche na-abụghị ala Igbo ma n'ime obodo bụ Naijiria ma n'ofesi nke a mere ka ndị ọmụmụ sayensị asụsụ ji na-akwado amụma UNESCO na-asị na ihe a UNESCO na-ekwu abụghị ajambele ọ bụ ihe pụrụ mee ọ bụrụ na Igbo agbasighị ụkwụ n'ala ike ya mere site n'ụlọ ọrụ omenka app anyị ka na-echetara ụmụafọ Igbo dịka anyị gaferela n'afọ 2026 ọtụtụ mgbalị na mbọ niile anyị gbara n'afọ 2025 anyị agaghị asọnyụ ọkụ n'afọ ọhụrụ a kama ya anyị ga-eme ka ọkụ ahụ nwukwuo n'ime nke ahụ anyị chọrọ enyemaka unu niile ụmụ afọ Igbo anyị chọrọ nkwado unu anyị chọrọ mkpali mmụọ nke kpaliri anyị ka ọ dị na ndụ nwa afọ Igbo niile gịnị ka anyị ji bịa na 2026 ozi ọma nke anyị na-ekwu na igbo ga-adịgide mana ọ ga-adị ọ bụrụ na ụmụafọ igbo kwere na ọ ga-adị i lee anya taa ị ga-anụ na a sị na ndị gọọmenti naijiria ewepụla iwu nke e mere na ụmụafọ Igbo maọbụ ụmụafọ ọbụla kwesịrị ịmụ asụsụ ha n'ogo elementrị ruo na elementrị nke atọ ewepụla iwu nke ahụ nke bụ na ihe gbasara nchekwa na nkwalite asụsụ ndị ọbụla dịziri ha n'aka Igbo unu ga-ekwe ka Igbo nwụọ mba n'ihi gịnị anyị bụ ụmụafọ Igbo nkụcha abụghị ụjọ anyị anaghị asọ mgbagbu eje ọgụ anyị anaghị ala azụ ndị ụlọ ọrụ omenka na-asị ụmụafọ Igbo anyị chọrọ enyemaka unu n'afọ a bụ 2026 iji gaa n'ihu ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ị nwetala aapụ ọ bụ omenka n'ekwentị gị ma ị nwetabeghị ya gbaa mbọ nweta ya taa anyị na-akụzi igbo n'ama soshal midia ị na-esonye ọ bụgodu na ị ma igbo karịa bịa soro ka i nye anyị nkwado ọ bụgodu na ị na-akụrụ anyị aka ma e nwee nke ị nwere ihe ihe ndị a niile so n'ihe iji mee ka igbo bụrụ nke na-agaghị anwụ anwụ nchọcha anyị na-eme ọ bụrụ na ị ma ka esi eme nchọcha anyị chọrọ enyemaka gị enweghị ihe ga-eme igbo mana ọ dị igbo n'aka anyị na-asị afọ a bụ 2026 maara igbo mma wetara igbo ọganihu wetara igbo ịdị n'otu na ịhụnanya ise ise ise ka chineke bi n'elu gọzie ụmụafọ igbo niile ebe ọbụla ha nọ